Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka
ụlọikpe mkpegharị adọnyerela nchabi ikpe ụlọikpe ukwu etiti chabiri banyere nkọrịta nke nke na-ehi odo n'ime pati ADC bụ nchabi ikpe kposara ọgbakọ ezumezu kọngres niile pati ADC haziri n'ogo steeti bụ nke ọchịchị David Mark na Rauf Aregbesola haziri Nna onye lieutenant ahụ nwụrụ n'ihu agha n'ime steeti Ọyọ oge ọ gara ịgbapụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi a tọrọ, Maazị Isaac Alabura akwaalakwa arịrị banyere ọnwụ erughị eru Lieutenant Felix Ademe Isaac oge ọ gbachara naanị afọ iri abụọ na asatọ ma kọwaa ya n'anya mmiri dịka olileanya nke ezinụlọ ha. ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ọzọkwa atọrọla otu onye isi ụlọ akwụkwọ n'ime steeti Ọyọ Maazị Kolawole Owoade ma na-achọ ka a kwụọ ha ugbu a nde naira iri atọ iji tọhapụ ya ha tọrọ nwa amadi ahụ na Satọde gara aga n'oge o si n'ugbo ya na-alaghachi osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọla onye isi ụlọ ọrụ INEC ọkammụta Joash Amupitan ma kọwaa ya dịka onye a họpụtara itipịa pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-abụghị nke pati APC Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a na ya anaghị enwe ndị enyi maọbụ ndị enyemaka pụrụ iche ndị na-apụghị ịkatọ nkwenye ya otu oge maọbụ mgbe ọzọ n'ihi na enyi ọ bụla nke o nwere nke na-apụghị ịjụ ịkwekọrịta n'uche obi ya ọbụna otu oge n'ime ọnwa atọ ha bụrụ enyi na ya agaghị aga n'ihu na ọyị ahụ Obi onyeisiala gụnyekwara ụlọ sineti ala anyị akatọla aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde maka ịkpọ oku ka otu mba ụwa United Nations bịa mee nyocha banyere ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ nke hiri odo n'ime steeti Ọyọ. Obi onyeisiala kọwara nke ahụ dịka igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị rụrụ arụ. Onye prịnsịpal nwaanyị ahụ a gbapụtara n'aka ndị ntọrọ n'ime steeti Ọyọ akọwala ugbu a na ihe mere ndị omekome ahụ na-eyi ndị ọha egwu jiri bepụ otu onye nkụzi isi ma gbuo onye nkụzi nke ọzọ bụ iji kwagide aka gọọmenti imezuru ha ọchịchọ obi ha n'egbughị oge ọbụla. otu pati NDC adọnyerela Seyi Makinde ukwu n'ọkpụkpọ oku ya ka otu mba ụwa United Nations bịa mee nyocha banyere ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ nke hiri odo n'ime steeti Ọyọ otu pati NDC rụtara aka na nyocha ahụ ga-ekpughe eziokwu niile banyere ntọrọ ahụ nke hiri odo n'ụlọ akwụkwọ ahụ onye ọkaiwu na-achụso nta ugwu ruru ọha na eze ọkammụta Chidi Ọdịnkalụ akatọla onye minista ọrụ Dave Umahi maka ọtụtụ ebubo ndị so ya akpagharị ugbu a ebubo ndị metụtara ụmụ nwaanyị ịgba ọtọ igbu ọchụ nakwa ọnwụ Peter Obi ekwuola ugbu a na afọ 2027 pụrụ ịbụ afọ ikpeazụ ọ ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ihi na dabere n'usoro mere m dịka i mere ibe m na n'afọ ohere ọzọ ịzọ ọkwa onye isi ala ga-erute ndị ndịda aka na ya ga-adịzi afọ iri asaa na asatọ ụgbọelu njem ikpeazụ nke ga-ebulata ụmụ afọ ala anyị site mba South Africa lọghachi ala anyị ka a na-atụ anya ga-abata echi bụ Wenezdee dịka a na-atụ anya ibulata ụmụ afọ ala anyị ruru narị atọ na iri na ise onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar etiela ebe ugbu a ma bo ebubo na a fanyere na atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 nke ala anyị ijeri naira isii na ụma anọ bụ ego nkwado onye isi ala nye asọmpi ntozu oke iko mba ụwa afọ 2026 n'agbanyeghị na otu Super Eagles etozughị oke n'oge ha gụpụtara atụmatụ mkpata na mmefu ahụ n'ihu ndị omeiwu ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị akatọọla ime ngwa ngwa ili ozu nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ onye minista Dave Umahi ma kpọkuo ndị ọrụ nchekwa ime nyocha tara ọchịchị karịa ịdọnye ozu ya n'ala ngwa ngwa n'ụbọchị Fraịde dị n'ihu pati APGA agụpụla onwe ha kpamkpam ịzọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 n'ihi na ha ekpebiela ịkwado nhọpụtagharị nke ugboro abụọ nke onyeisiala Tinubu otiegwu nakwa onye ọkaiwu Falz akatọla nwunye onyeisiala Remi Tinubu maka ikwu na gọọmenti ọchịchị etiti nọ n'ọnọdụ dị ike ịrụzu ọrụ ndị a tọrọ n'aka ha ma katọkwa ya maka ịkpọ oku ka ndị otiegwu aha ha na-ede ude malite inyere ndị ogbenye aka Falz chetara nwunye onyeisiala na ihe a gwara ọha na eze ji tụnyere ha vootu bụ Emilokon nke bụ ugbu a bụ oge anyị ịchị ọchịchị unu chịwazie ya ugbu a otu onye ụkọchukwu ụlọ ụka katọlik sitere ala anyị naijiria reverend benjamin madu onye nke gbara afọ iri ise na anọ ejirila aka ya gbuo onwe ya ugbu a n'ime mba us n'ihi na ndị ụlọ ụka zipụrụ ya site steeti ebonyi ịlụ ọlụ nke onye nwe anyị kemgbe afọ 2021 gwaziri ugbu a na oge eruola ịlọghachi bụkwanụ nke ọ jụrụ ịlọghachi n'ime mba naijiria ma jirizi aka ya wee gbuo onwe ya ụlọikpe mkpegharị enyela nkwado ha ugbu a gaa n'usoro atụmatụ ntụliaka elu afọ 2027 nke ụlọrụ INEC mapụtara bụ nke ụlọ ikpe ukwu etiti nọrọ n'abalị iri abụọ nke ọnwa mee afọ a kagbuo ya ụlọ sineti ala anyị enyela nkwado ha ugbu a gaa n'iwu ụlọọrụ na-echekwa njem okporo ụzọ FRSC bụ iwu ga-eme ka onye ọbụla nke e jidere nke na-ere ahịa maọbụ na-ekwusa ozi ọma n'ime ụgbọala na onye ahụ ga-akwụzi ego nha puku naira iri ise ụlọọrụ EFCC agwala Mama P na Randy Peter bụ ndị olu ha na-ada ụda na nkwado Peter Obi ka ha laghachi n'ụlọ ọrụ ha taa ịga n'ihu ịgba ha ajụjụ ọnụ dịka a tọhapụrụ ha n'ime abalị ụnyaahụ oge a gbachara ha ajụjụ ọnụ nke ruru awa iri na otu ụlọọrụ EFCC ekwubeghị efe m na ihe kpatara e ji nye ha ọkpụkpọ oku ịbịa n'ụlọ ọrụ ha ngwa ụlọ ndị ụlọọrụ EFCC napụrụ n'aka onye minista ikpe n'oge gara aga Abubakar Malami onye nke bụkwara onye atọni jeneral n'oge ọchịchị Buhari bụkwanụ ụlọ ndị ha gbachirila kpamkpam dabere na nchabi ikpe ụlọ ikpe ka ọnụọgụgụ ụlọ ndị ahụ ruru iri anọ na asatọ ha gụnyere ụlọ mahadum ọ rụnyere nke ọnụego ya ruru ijeri naira iri ise na isii ụlọ oriri na nkwari nke ọnụego ya ruru ijeri naira iri na abụọ na ụma itoolu ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio nke ọnụego ya ruru ijeri naira iri asaa na asatọ na ụma asaa nakwa ọtụtụ ụlọ obibi ndị ọ zụrụ na ndị ọ rụnyere n'isi obodo ala anyị Abuja nke ọnụ ego ya ruru nkwụtụnkwụ ijeri naira nke a bụ onye minista n'oge ọchịchị Buhari bụ ọchịchị tụrụ ọnụ na ha na-alụ agha megide mpụ na igwu chandum ego onye ọkaiwu ma bụrụ onye na-achụso nta okwu ruru ndị mmadụ Femi Falana SAN akatọla ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya maka ikesara ndị ọkaikpe ụlọ obibi ha rụrụ ha ma kọwaa nke ahụ dịka nke megidere iwu bụkwanụ nke ga-ekpochapụ nkwụrụ na onwe nke ụlọikpe ụlọikpe okpecha ọgwụ enyela iwu ugbu a ka ụlọ niile na ala nke onye bụbụrụ onye gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị CBN Godwin Emefiele bụrụ nke a ga-anapụ ya kpamkpam ụlọikpe okpecha ọgwụ kpochapụrụ nchabi ikpe ụlọikpe mkpegharị chabiri bụ nke a nyere iwu ka e kpegharị ikpe ụlọikpe ukwu etiti chabiri n'oge gara aga okwu ikpe nwa amadi ahụ malitere oge e boro ebubo na Emefiele emefiela ọtụtụ ihe n'okwu igwu chandum onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akatọla ụlọ ọrụ EFCC maka ịchụso Mama P na Randy Peter kpọkuo ha ka ha chewe ihu ha n'okwu mkpesa chandum ndị gbara ọkpụrụkpụ ma kwụsị ịchụso ndị na-achụso nta ọdịmma ọha na eze n'ọba soshal midia ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii steeti Delta Bright Edafe akatọla ọtụtụ nkwutọ na nkwulu nwata nwaanyị ahụ gbara afọ iri abụọ nwụrụ anwụ ugbu a na-enweta n'ọba soshal midia dabere n'ebubo na Ifeanyi Ogbonna odogwu Asaba dinagidere ya n'ike SP Bright Edafe rụtụrụ aka na ọhaneze ala anyị anaghị enwe obi ọmịiko n'ebe onye na-agabiga mmetọ na ahụ ụfụ nọ nke pụrụ ịbụ ihe kpaliri nwata nwaanyị ahụ iji aka ya gbuo onwe ya oge ọ gụchara ihe ndị mmadụ na-ede maka ya n'ọba soshal midia ọ gwụnụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo